an ka foli ni tanuni bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko aw bisimila an ka emisiyɔn kɛnɛ kan emisiyɔn min ni an b'a wele ko invité de la semaine invité de la semaine i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na emisiyɔn kura tɛ nka bi plateau kan balimakɛ dɔ bɛ n bolokɔrɔ yan nɔ kayi k'a dɔn an ni a bɛna jɛ ka masala an ka bi invité de la semaine kɛnɛ kan balimakɛ i ni ɲankuma somɔgɔw dun kɔri baasi tɛ yen nɔ i bisimila kayi TV jabaranin kan i nana an ka weleli lamɛn a diyara n ye a bonyana an ma merci beaucoup merci eh, yani an ka ɲiningaliw daminɛ n b'a fɛ fɔlɔ i k'i i yɛrɛ fɔ an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen eh, n balimamuso a ni ce eh, n bɛ kayi info fo u ka weleli la n ka se ka na ka kuma an ka baro kɛ an ka baaraw taabolo la ani n bɛ an lamɛnnaw fo minnu bɛ nin wagati in na n'u sigilen n'u ka jabaraninw kɔrɔ n'u bɛ kunkunnen don kayi info la donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kayikaw bɛɛ lajɛlen fo a cɛ n'a muso ani denmisɛn ni maakɔrɔba ne ye musa so ye eh, ne de ye promoteur complexe scolaire et universitaire Boubou Sow de Kayes
Moussa Sow complexe scolaire Boubou Sow ale ye promoteur d'accord donc o b'a yira k'a fɔ an bɛna kuma Boubou Sow de kan bi bi in na nɔ n'Ala sɔnna o d'accord donc eh, monsieur Sow an b'a kalama k'a fɔ Boubou Sow a bɛ Bamako n'est-ce pas donc maintenant Kayi ta in a ka na Kayi ani sisan cɛ a bɛ waati joli de bɔ Boubou Sow euh, a nana Kayi 2008 ka na bila bi la 2018 o bɛ kɛ san tan ye tan donc nin y'a san tan ye Boubou Sow bɛ kayi kɔnɔna la ɔ a complexe ma yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ de b'a kɔnɔ premier cycle ou bien lycée de don université fɛn tertiaire b'a kɔnɔ et tout

eh, agro-pastoral fana b'a kɔnɔ a bɛ komi hadamaden mago bɛ jɔ kalansen o kalansen na bɛɛ bɛ Boubou Sow fɛ alhamdulilayi bi mhm. an mago bɛ kalan fɛn fɛn la bi mhm. eh, a bɛ Boubou Sow kɔnɔ yan kayi mhm. eh, ka nɔgɔya kɛ kayikaw ye u sigiyɔrɔ la u ka se ka o kalan ninnu sɔrɔ k'a kɛ nɔgɔya la monsieur Sow i y'a fɔ sisan nɔ Boubou Sow ka na kayi ani bi cɛ san tan ɔ o san tan in kɔnɔna la Boubou Sow yɛrɛ jɔ a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la kayi dugu yɛrɛ kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ ko DEF tɛmɛnen na o kɛra premier ye donc Boubou Sow yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna la kalanko ta nasiraw fɛ kalanko ta nasiraw fɛ bubuso bɛ kayi yan mhm. depuis an y'a daminɛ 2008 mhm. a daminɛna ni lycée de ye mhm. donc an ka ekɔliden fɔlɔw olu ye baki kɛ lycée la 2011 k'a ta depuis 2011 ka na bila bi la bubuso bɛ premier régionalya la baki la
depuis 2011 fo ɲina fo ɲina an ye premier régional ye eh, don n'a natɔ ala le ɲina o bɔlen kɔfɛ a la après on est troisième national mm-hmm. à travers les résultats résultats minnu sɔrɔla an bolo baki fana na mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kayi bubuso ale ye jɔyɔrɔ sabanan de sɔrɔ mali bɛɛ kɔnɔ mali bɛɛ kɔnɔ k'o sɛbɛntiya an ka mɔgɔ minnu ye baki sɔrɔ u ye mention hakɛ mun sɔrɔ ani moyenne mun sɔrɔ examen na donc n'i y'o calcul jate minɛ i b'a ye dɛfu fana na an bɛ jɔyɔrɔ premier la ka ca ni san caman ye eh, kayi yan eh, mais an ka hakilina la eh, kayikaw bɛɛ ka ɲiyɔrɔ b'o la n'o ye ekɔlidenw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛn na n'o ye mɛtiriw ye n'o ye sigiɲɔgɔnw ye mhm. donc bubuso tɛ k'a fɔ bubuso baarakɛlaw dɔrɔn don mhm. mais bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ in kɛ ka an wasa don a ko ma mhm. pour que kayikaw bɛ se ka o baara in sɔrɔ bi n'ala n'a kira sɔnna ma fana n hakili la ekɔliso fɛn fɛn bɛ kayi yan n'ale bubuso tɛ bɛɛ bɛ nin sira in de kan pour que kayi ka développer kalanko ka développer kalanko ye fɛn ye eh, k'a fɔ mɔgɔ kelen ka seko tɛ mhm. jama de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ baara kelen na mhm. mais an bɛɛ bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mhm. ani gouvernement académie autorité bɛɛ de bɛ sen donnen don nin ko in na pour que kayikaw bɛ se ka nimisa sɔrɔ a la parce que san damadamani in na k'a ta 2008 la ka na fo 2011 ninnu wagatiw la kayi kalanko régionalement yɛrɛ n'i ye baki résultat kun ta k'a lajɛ kayi tun bɛ sɔrɔ fo kɔfɛla la kɔfɛla la mais bi bi na bi alhamdulilayi kayi bɛ ɲɛfɛ à travers les résultats an bɛ ɲɛfɛ baki tɛ kɛ san tɛ kɛ bi kayi kɔnɔ k'a ta 2011 ka na bila bi la ni kayikaw ma bourse sɔrɔ ka taa Algérie ka taa Maroc hali dɔw ye bourse sɔrɔ ka taa camp d'excellence la donc o bɛɛ b'a la bubuso ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ bi a ka ca dɔw bɛ faransi dɔw bɛ turki donc dɔw ekɔliso wɛrɛw fana ka mɔgɔw bɛ kɔfɛ donc n bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛɛ sinsinnen don kalanko ma ka kayi développer ka kalan in développer kayi yan
kosɛbɛ i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la sisan a bɛ komi sisan bubuso kɛra référence ye kayi dugu kɔnɔna la a bɛ ka kɛ excellence ye mais o excellence fana tɛ sɔrɔ ten yala aw ka mɛtiriw ka ko fanfɛla la sisan nɔ aw ka critère de sélection bɛ kɛ cogo di parce que n'i y'a ye ekɔliso bɛ kɛ tan mɛtiriw ka jɔyɔrɔba belebeleba la mm. donc bubuso mɛtiriw ka critère de sélection bɛ kɛ cogo di yala aw ka mɛtiri ninnu mm. ka encadrement kɛra cogo di aw bɛ mɛtiri ninnu choisi cogo di Eh, bubuso la mhm. komi an y'a fɔ cogo min na a ka di an ye a ka kɛ fɛn sɛbɛma ye a ka kɛ fɛn ye mhm. kelenya ni badenya bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ mhm. a ka kɛ fɛn ye eh, dɔnniya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc n'o kɛra an ka recrutement na an bɛ commission dɔ sigi sen kan commission de recrutement bubuso kɔnɔ o commission na an bɛ weleli kɛ maa camanw ma akademi mɔgɔw b'o la kapu mɔgɔw b'o la an yɛrɛ ka pɛrisɔnɛli mɔgɔw b'o la hali souvent an bɛ bureau d'étude mɔgɔ dɔw wele minnu ka baara ye ka mɔgɔw recruter u bɛ n'an dɛmɛ nin baaraw la an bɛ avis lancer an b'a bila sɛriwisiw la minnu bɛ baara ɲini mɔgɔw ye anpe b'o la apej b'o la an bɛ taa afficher gouvernorat la an bɛ don fɔ mɔgɔw ye ni kɔnkuru bɛ kɛ don min na tuma dɔ la an ka baaraw ninnu kɔnɔ an bɛ se ka dosie sɔrɔ candidat sɔrɔ kɛmɛ ɲɔgɔn hmm. poste kelen ou poste duuru nɔfɛ donc an bɛ baara mun kɛ hmm. an bɛ dosie bɛɛ layɛ fɔlɔ k'a lajɛ dosie minnu bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ hmm. est ce que nin dosie ninnu bɛ an bɛ mun ɲini est ce que nin dosie ninnu b'o kɔnɔ n'o fana kɛra n'an ye dosie sélectionné a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la bi duuru de sélectionné na an bɛ tila ka concours kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ concours écrit bɛ yen fana u bɛɛ bɛ na concours kɛ donc an b'u a bila ordre de mérite la n'o fana kɛra minnu présélectionné na tuguni o t'a bannen an n'u bɛna sigi ka kuma ɲɔgɔnya n'a bɛ f'o ma ko ka interview ou bien k'u bila baara la an k'u lajɛ donc o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka jaabi bɔ ka recrutement kɛ bɛɛ de ka kan nin ko in na k'a fɔ n ye bubuso mɔgɔ n bɛ nin dɔn n tɛ nin dɔn n ye nin dɔnbaga ye ni mun nana ni dɔnniya mun b'i la ni ni mun ka kan i b'o sɔrɔ bubuso kɔnɔ o de y'an ka baara taabolo ye eh, an bolo o de fana a kan ka kɛ ten de fana pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko in na wa a kɛli fana an ɲɛ b'a la k'a fɔ a ma kɛ kɛli gansan ye parce que an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bubuso bɛ niveau min na bi bi in na kayi dugu kɔnɔna la ɛɛ eh, monsieur so sisan ne bɛ fɛ k'i ɲininka ɛɛ eh, lisew ni fɛn ninnu bɛɛ kɔfɛ sisan nɔ kayi dugu kɔnɔna la yala laɲini wɛrɛ bɛ bubuso la wa ka ɲɛsin kayi dugu kɔnɔna ma ou bien laɲiniw bɛɛ sabatira ka ban eh, kalanko la laɲini bɛɛ tɛ se ka sabati mhm. don o don a bɛ fɛn de kɛ mhm. eh, mun na a bɛ mun na a bɛ se ka eh, nɔgɔya mhm. parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ bi ni mun bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o ye dɔnniya ye nafolo in tɛ matériel in tɛ dɔnniya in de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na donc dɔnniya in dun ye fɛn ye don o don fɛn kura de bɛ kɛ don o don a bɛ développement de bɛ kɛ don o don taabolo kuraw de bɛ kɛ donc hali bubuso yɛrɛ n y'o de ɲɛf'i ye an kɛlen ka mɛtiriw recruter a tɛ dan o ma dɛ an bɛ session de formation k'u kunna an bɛ tila k'u renforcer formation bɛ k'u la don domaine caman kan baara taabolo caman kan an ni inspection bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kayi inspection de l'enseignement secondaire ani cap mɔgɔw an bɛ t'u nɔfɛ parce que olu ye gouvernement ka baarakɛlaw ye an yɛrɛ bɛ partenariat ɲini u fɛ cogo min na u bɛ se ka n'an ka mɔgɔw renforcer donc laɲini tɛ se ka ban ten laɲini bɛ continuer an ma dan kayi dɔrɔn ma o ye kayi dugu kɔnɔ n'an ko kayi cercle de kayi bɛ yen mais kayi cercle kɔfɛlen bɔlen a la bi bi in na bubuso bɛ yɛlɛmani an y'a jate minɛ san saba ɲinan san saba ka taa ka na ekɔliso professionnel foyi tun tɛ yɛlɛmani donc mɔgɔ minnu tun bɛ n'u pasera yɛlɛmani defu la u bɛɛ bɛ na kayi yan u bɛ taa bamakɔ n'u bɛ fɛ ka professionnel kɛ bon an y'a jateminɛ jamana se ka ɲɛnabɔ développer ni professionnel tɛ lycée ka ɲi mais formation professionnelle de bɛ jamana bɔ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛn na n'o ye agropastorale ye n'o ye artisanat ye n'o ye électricité dessin bâtiment ani mine o filières de bɛ jamana bɔ ɲɔgɔn na donc n'olu mɔgɔw cayara ka qualification caya jamana bɛ se k'a yɛrɛ ta donc an y'a jate minɛ k'a fɔ ka professionnel dayɛlɛ yɛlɛmani o kɛlen minnu tun bɛ professionnel fɛ ka professionnel kɛ defu kɔfɛ a kɛra sababu ye u caman tora yen parce que gɛlɛya min tun b'a la an ye mun sɔrɔ an taalen tournée dɔ la yen an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn kuma k'u ka denmisɛnnin caman bɛ école abandonner n'u ye defu sɔrɔ parce que logeur t'u bolo kayi yan jatigila t'u bolo bamakɔ souvent donc u bɛ jɛ école kɔ olu tun bɛ fɛ ka mun kɛ o tɛ lycée ye donc o kɛlen kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ ka to yɛlɛmani ka continuer ka kalan na k'u ka kalan kɛ b'u fɛ yen fana o yɛlɛmani bɔlen a la kiɲɛba fana b'o o taabolo la kiɲɛba fana a ka ca ni san caman ye ɲinan de an ye ekɔliso ekɔliso dayɛlɛ n'o ye professionnel fana ye minnu bɛ mine kɛ dessin bâtiment électricité ka k'a ta k'a lajɛ kiɲɛba réalité bɛ cogo min na baara minnu bɛ se ka kɛ yen mine ni fɛnw na an y'o filières créer donc ɲinan yɛrɛ gouvernement yɛrɛ orientation na a ye mɔgɔ kɛmɛ fila bila ka taa yen ni o ekɔliso kun tɛ yen bi o mɔgɔ kɛmɛ fila bɛɛ bɛ na kayi ou bien u bɛ taa bamakɔ donc n'i y'u bila ka na caman ka ekɔli kun bɛ tiɲɛ donc an y'a jate minɛ fana k'a fɔ kalanko bɛ ten de fɛn minnu tɛ yɔrɔ minnu na n'a nafa bɛ yɔrɔw la an bɛ ka wuliwuli ka se o yɔrɔ ninnu na ka dɛmɛ kɛ an b'an yɛrɛ dɛmɛ fasoko de don parce que an y'a faamu k'a fɔ ni mɔgɔw kalanna ni mɔgɔ ye dɔnniya sɔrɔ mm. jamana bɛ développer eh, ni jamana développé la an bɛɛ ka hɛrɛ b'o la an bɛɛ ka nafa b'o la donc an cɛsirilen don o de la donc fɛn mun don a tɛ ban hali sini an bɛ laɲiniw na an bɛ hakili jagabɔ b'o la mm-hmm. k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn minnu kɛ mm-hmm. mun na an bɛ baara mun na a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na bubuso tɛ maliko dɔrɔn ye mm-hmm. k'a fɔ n ye premier régional ye eh, kayi n ye troisième national ye mali la o dɔrɔn tɛ ne bolo an bɛ don min na bi an kan k'a jate minɛ de jamana minnu b'an kɛrɛfɛla la ka an ɲɛmadaw ma afiriki yan même pourquoi pas jamana diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ an bɛ mɔgɔ minnu former ka kɛ ekɔliden ɲɛnamaw ye mali yɛrɛ bɛ se ka développer cogo min na fɔlɔ a bɛ fɔ ni malien étudiant kun taara kɔfɛ an y'a mɛn an faw da la n'an mɔkɛw da la k'a fɔ a u kun bɛ bonya u b'a fɔ kalan bɛ mali kɔnɔ yan dɔnniya bɛ mali kɔnɔ yan donc an hakilina na an kan ka baara kɛ ka taa o sira de fɛ pour que bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la kayi yan cogo min na mali bɛɛ kɔnɔ donc bubuso tɛ kayi dɔrɔn ye bi alihamudulilayi an bɛ yɔrɔ caman na an bɛ ka taa yɔrɔw la k'a dépend n'an y'a ye k'a fɔ baara mun bɛ yen n'a tɛ yen an bɛ taa n'o sira ninnu ye k'olu développement kɛ ekɔliso bɛ bafulabe fana bafulabe fana y'a jate minɛ bafulabe n'i ye bafulabe zone ta k'a lajɛ fleuvew bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mhm. jibaw bɛ yen dugukolobaw bɛ yen ani sɛnɛfɛnw bɛ kɛnɛya mais ekɔli agropastoral kun tɛ yen an ye agropastoral de dayɛlɛ bafulabe yen mhm. an y'a ye o bɛ se ka kɛ nafa ye bafulabekaw ma gouvernement yɛrɛ ye yɔrɔ dɔw aménager k'u bila yen mhm. mais mɔgɔ tɛ yen mun bɛna baara kɛ an nana sisan an bɛ denmisɛnninw former denmisɛnninw yɔrɔ in kun man d'u ye mais minnu yɛrɛ donna n'an bɛ k'u former sisan olu yɛrɛ bɛ ka demande kɛ ka taa yɔrɔ ninnu occuper donc a bɛ kɛ nafa ye ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni jamana fɛn fɛn sera ka développer k'i yɛrɛ ta i ka dumuniko sɛbɛntiya k'a ba ba k'a don ba la i bɛ taa ɲɛ lycée ninnu ka ɲi mais lycée ninnu tɛ jamana bɛɛ développer ni bɛɛ taara lycée la a tɛ ɲɛ donc formation professionnelle toujours ne b'o de fɔ choix t'a la an ɲɛ bɛ jamana fɛn fɛn la bi diɲɛ kɔnɔ k'u développer la Allemagne Suisse eh, Amérique formation professionnelle de don ka opportunité di mɔgɔw ma u ka formation professionnelle kɛ mm-hmm. o kɔrɔ tɛ k'a fɔ diyagoya don o ye kalan bannen ye mm-hmm. i bɛ se k'i to la ka continuer kalan fɛ tuguni mais formation professionnelle fo jamana ko de don ba la mm-hmm. pour que a bɛ se ka développer donc bubuso mɔgɔw cɛsirilen don o de la donc an kɛlen don k'o de kɛ an ka baaraw ye. Eh, i ka kumaw kɔnɔna la sisan n'an y'a jateminɛ wagati bɛɛ gouvernement gouvernement gouvernement bɛ na aw ye privéw ye o b'a yira k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma baara bɛ aw ni gouvernement cɛ gɛlɛya tɛ o yɔrɔ la aw ni u cɛ kalanko ta nasiraw fɛ kalanko ta tasira la gɛlɛyaw bɛ kɛ n'i y'a fɔra baara kɔni baara ɲɔgɔnya kɔni na kuma caman gɛlɛya dɔw bɛ se ka sɔrɔ a nɔgɔ i n'a fɔ nɔgɔyaw bɛ sɔrɔ a la cogo min na mm-hmm. mais eh, an hakilina la an kan ka eh, a nafa kama an kan k'a ɲɛ jɔ eh, nɔgɔya ninnu de la mm. sinon a gɛlɛya ko ninnu kɔni bɛ yen mm. o y'a ye bi an y'a fɔ cogo min na mm-hmm. an ka ekɔliso ninnu fɛn fɛn bɛ yan gouvernement ka lycée yanfanw na ani professionnel na ni minnu ye DEF sɔrɔ mm-hmm. a ekɔliden caman n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ la bi i b'a ye k'a fɔ bi wolonwula ni duuru ɲɔgɔn ye gouvernement ka ekɔlidenw ye gouvernement de b'olu bila ka na an fɛ yen donc an b'u kalan mm-hmm. n'an y'u kalan u bɛ kalan i n'a fɔ tɔw bɛɛ bɛ kalan cogo min na mm-hmm. donc ni kalan in banna san fana gouvernement fana bɛ u ka kalan presque musakaw sara anw ye bon gɛlɛyaw b'o de kɔnɔ gɛlɛya caman b'o de kɔnɔ parce que olu kan ka sara wagati min na a tɛ sara o wagatiw la ɲinan yɛrɛ y'a ye mali kɔnɔ privéw bɛɛ tun taara grève la fo sisan hali sisan dɔw wariko dɔw ma ɲɛnabɔ musaka dɔw ma sara sisan donc o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye parce que n'a ka di i ka fɛn minnu kɛ a wagati la k'i jigi ta ka da nin wari ninnu kan k'a fɔ ko ninnu kan ka sara n'a ma sara a wagati la a bɛ kɛ degunba ye baara kɔnɔ mhm. donc o gɛlɛya de b'an kan mais an hakili la comme jamana bɛ situation min kɔnɔ bi a dogolen tɛ maa si la mhm. a waati ka gɛlɛn jamana yɛrɛ kɔnɔ donc o bɛ se ka kɛ faamuyali ye an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma ka hakilina wɛrɛ wɛrɛw bɔ mhm. k'a lajɛ cogo min na an ni hali ni gouvernement tɛ sisan an bɛ se ka baara in kɛ cogo min na nɔgɔya la kana kɛ gɛlɛya ye donc an cɛsirilen don o de kɔnɔ o de kosɔn an y'an tɛgɛ bɔ bubuso y'a tɛgɛ bɔ partenaire caman nɔfɛ bi ani projet programme caman bɛ baara la bi olu fana bɛ dɛmɛ kɛ an bɛ ka mɔgɔw former o formation ninnu na donc hali ni gouvernement tɛ bi a ka ca ala fɛ n'ala sɔnna a ma an na se ka fɛn caman kɛ
d'accord an ka waati kofɔlen bɛ ɲini ka se dɔɔnin sisan ne bɛ fɛ e yɛrɛ monsieur So en tant que jeune promoteur welekan jumɛn de bɛ i bolo ka ɲɛsin ka ɲi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma welekan min bɛ n bolo ka se n tɔɲɔgɔnw ma n dɔgɔninw ma n kɔrɔw ma o y'a ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma promotɛriw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani enseignants an tɛ ɲɔgɔn éliminer k'a fɔ an ye concurrent concurrent ko tɛ eh, kalanko la ko ne ɲɛ tɛ concurrence ko la mm-hmm. ne bɛ tubabuw ye fɛn dɔ fɔ kalanko la n'u b'a fɔ a ma coopétition coopétition c'est différent de compétition coopétition o y'a ye n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ normalement mm-hmm. aw bɛ baara kelen na aw bɛ ɲɔgɔn jateminɛ concurrent ye mais o la a tɛ kɛ concurrent ye mm-hmm. mais aw bɛ fara ɲɔgɔn de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que aw ka se ka mɔgɔw satisfait bi bi na ni an bɛɛ y'a faamu masaw bɛɛ ka jɔrɔnanko ye u denw ka kalan jamana ɲɛmɔgɔw ka eh, jɔrɔnanko ye denmisɛnninw ka kalan ni mɔgɔw de kalanna jamana bɛ bɔ nɔgɔ la donc an bɛɛ bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma promotɛriw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan privé public ani akademiw ni gouvernement ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na mali kɔnɔ yan kalan bɛ se ka sɔrɔ ba la bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔ cogo min na mɛtiriw fana ka hakɛ ye mun ye mhm. promoteur ka mɛtiriw ka hakɛ d'u ma u k'u ka d'u ma a wagati fana na mhm. o fana bɛ u nisɔndiya u ka baara kɔnɔ mhm. n'i y'a ye an b'a fɔ nin kɛra nin résultat kɛra ne ye promoteur ye tiɲɛ don mais ne tɛ kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ mɛtiriw de bɛ kalan kɔnɔ kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ mɛtiriw de cɛsirilen don résultat fɛn fɛn bɛ yen mɛtiriw de don ani ekɔlidenw ninnu yɛrɛ minnu bɛ kalan kɛ mɔgɔ bɛ ɲina souvent k'a fɔ a bubu so bubu so mhm. mais u bɛ ɲina k'a fɔ mɛtiri minnu bɛ yen u bɛ ɲina k'a fɔ ekɔliden minnu bɛ yen olu de ka cɛsiriw don olu de ka kɛwalew don ani somɔgɔw minnu bɛ u denw kɔlɔsi so mhm. an b'u kalan tile kɔnɔ 6 heures de temps n'u bɛ ɲɔgɔn kan mhm. a cayalen ye 6 heures de temps mais u bɛ heure tan u bɛ caman min kɛ so kɔnɔ o de ka ca ça veut dire que parents fana bɛ fo parents caman cɛsirilen don denmisɛnninw ka kalanko la ka b'u suit la so kɔnɔ a ka d'an ye halisa parents ka dɔ fara kan denmisɛnninw bɔra ekɔli la u k'u kayew ta k'a lajɛ eh, k'a lajɛ u ye baara mun kɛ ni fili mun b'a la u k'a lajɛ an bɛ se ka a ɲɛ cogo min na ni denmisɛnnin koronnen don so a koronnen don ekɔli la a ka ca ala fɛ a bɛ kalan ta ba la ni kalan dun taara ba la mm. jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la ni kalan taara ba la an bɛɛ b'an sago sɔrɔ yan mm. donc o de laɲini tun bɛ ne fɛ ka jamana fo mm-hmm. ka autorités bɛɛ fo kayikaw kayi dugutigiw euh, alimamiw musokɔrɔbaw mm-hmm. denmisɛnnin minnu mm-hmm. fɛn fɛn bɛ yan k'u bɛɛ fo k'a fo u ni ce u ni baraji n'i y'a ye bi bubu so bɛ yan bubu so ka cɛya tɛ bubu so ka kodɔn tɛ mais olu de ka dɛmɛ n'u ka eh, jigima tintin don donc halisa an jigi sɛmɛlen don u la an b'a ɲin'u fɛ a ɲinan san mun daminɛna ala k'a ban hɛrɛ la ala ka a kɛ kayi ka kɛ premier première nationale ye ɲinan donc o de y'an ka souhait ye ka tila ka ta kɔfɛ jamana yɛrɛ ka basigi
ala ka dugawu minɛ ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatili nɔgɔya an b'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la an b'a ye kuma bɛɛ aw bɛ invité wele u bɛ to ka na hakili falefale kɛ u ka baara taabolo fɔ mɔgɔw ye gɛlɛya minnu b'u kan k'a fɔ k'a la mɔgɔw kunnafoniya o fana ka ɲi an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn aw ka continuer ka baara in na ni an fana se ye mun ye o baara ninnu kɔnɔ an fana na aw dɛmɛ o sira kan pour que jamanadenw na se ka kunnafoniya aw ni ce ani baraji foli belebele y'i yɛrɛ ta ye merci ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi émission kan ni o tun ye invité de la semaine ye an bɛ kanbɛn di ɲɔgɔn ma wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan ani invité wɛrɛ an k'an bɛn an na wɛrɛ ma